aa kalatatu imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani
chawango ife kuno kwanu chikhulupiriro chonse tili nacho choti moyo wanu uli bwino ndithu ifenso kwanu kuno tikakamba za moyo wathu ndiye ayi ulipo kwa basi tikadapuma amwene Zinazo zikamachitika, basi timangovomereza kuti mwina mwake ndi mmene zikuyenera kukhalira basi. Tikuyamikanso kumwamba tsiku la lero kuti kwatilola kuti tikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalandeko uko mudatchona. Inetu sindidzasiya kukamba kuti na izi zotamanda Chauta chifukwa cha mphatso ya moyozi, zimenezi ndithu sitidzasiya achimwene. Komanso mwapaderadera, m'nyengo ino ya zisangalalo, ndikufuna ndiyamikirenso kwambiri ma partners onse A Obwande amandilimbikitsa amwene kutigulira sitampa kwinaku akumanena kuti iyayi obwande musasiye kulemba ayi lembanibeni muwalembere achimwene anu ku mangalande ndisaname ndimakhala munthu olimbikitsika kwabasi mukudziwa inu achimwene kwathu kuno nkhani zoyamikira lusozi zikuoneka kuti mm, sikwenikweni Aluso athu kwathu kuno anthu amaseka nawo, kusangalala nawo kwa zaka ndithu, ndikumabwekera ndithu kuti ee koma akuluwa luso lawo takondwa nalo kwabasi, kwa zaka zaka. Komatu basi zimathera pomwepo, munthu uja akapita basi zimatheranso pomwepo basi. Amasonkhana mwaunyinji kukaperekeza waluso wotisiyayo, atavala zovala zakuda, Mandalanso akuda m'maso amadzikhumatitsa kwinaku akupukusa mitu yawo posamvetsa kuti ameneyu koma zoona wapitadi? Ndiye kumakhala kusonkherana ndalama za chipepeso, kupikisana kuti amveke kwambiri ndi utiyo. Chonsecho munthu waluso kwambiriyo anali yekhayekha kuzunzika ndi moyo, kusowa mtengo wogwira, gaga oti nkukupira kaphala kamene amamusowa osamuona ayi koma pa tsiku la imfa yake ndiye timatuluka mu unyinji kugwirana manja kulemekeza mtembo wa munthu wathu waluso chakudya chimatuluka chochuluka nyama za nkhaninkhani kukhwasula pamene mwini wake ali moyo mkamwa mudachita kuchita khambi ndi dzikanyanga enanso amafika polankhula mwathamo a kodi iwo alusowa afuna tidzitani tizichita kuwanyamula pa msana kuti adzimva kuti tikuwalemekeza basi kuyamikira ndi pakamwa komweku ndikokwanira koma tatumiza aluso athu ochuluka kumbiya zodowoka ambiri akadali mmawa wa unyamata wawo tawatsogoza chifukwa ambiri amati akakhala zimene atichitira ndi zimene dziko limawachitira amaona kuti a mwina mwake basi tingopita ku nsabwerako mwansanga tizikapanga zisudzo kumeneko lero lino analipo aluso la zisudzo amene adatisangalatsa kutiseketsa kutiiwalitsa nkhawa kutitonthoza nthawi ya mavuto athu koma ambiri mwa ife sidasamalenso kuti tidzifunse kuti kodi ndiye kuti waluso la mtengo wapatali akutiseketsa chonchiyu amagona potani kodi kwawo akukhala moyo otani Basi kenaka timadzangozindikira kuti, Iii, basitu, akuti tiperekeze waluso uja watisiya uku. Matenda ake akufanana ndi matenda osowa zakudya m'thupi. N'kutheka samadya kunyumba kwawo. Ayi koma matenda ake akuoneka kuti chiwindi chinasokonekera, amamwa mowa mwauchidakwa chifukwa moyo wake udali pa mavuto adzaoneni analibe wina omuuza zimene akudutsamo ndipo adapeza mpumulo mu velemoti ya kachaso ndinanakale ulendo wina wake achimwene kuti nyasalande ndi dziko limene timalemekeza kwambiri mtembo wa munthu kusiya munthu weniweniyo alipo anthu m'makwalalamu akuvutika kwambiri kuti adye, akhale moyo wa tsiku ndi tsiku, akuvutika kwambiri. Pena kumuona munthu wa bambo kuchita kuoneka ngati wamisala. Ena ake kufika pomamuthawa munthu akakumana naye. I, angambe kutipempha akuluwa, akuwonjeza. Aliyense kumayendera yake basi. Zija zakalekale zokhalirana pansi, kukambirana kuti kodi ndiye kuti tingawathandize bwanji akuluwa, zikuoneka kuti zikuwavuta, nkhope ikuoneka yoziya. Ayi ndithu, zimene zija zidatha achimwene aliyense amakhala kuyendera yake makono koma akangoyerekeza kumwalira wotereyo ndiye ee kumakhala likukumwa la anthu kubwera ndi maluwa osiyanasiyana kudzapereka ulemu wotsiriza mpaka notsogolera amvekere tidawakonda akuluwa koma mulungu awakondetsetsa kwambiri ndiye tsiku lina lake wina wake adzadzuka ndithu ndi kupereka makofi angapo. Mudamukonda ndani? Ndiye bwenzi ndikugona ndi njala? Bwenzi mukundithawa? Ukanika kundithandiza? Nanenso ndipeze chochita ndisiye kukupemphani? Bwenzi ndikuchita kusowa ndi kachofunda komwe mukadakhala kuti munandikonda? Ndikudziwa kalata ya leroyi mukudabwa nayo amwene. Ah, eya. Nthawi inake ndimangolingalira achimwene. Pena pake ndimadzafika poganiza kuti ambiri amene lero lino akuvutika ndi nkhani za nkhawa za m'malingaliro. Tikadatha kuwathandiza, tikadagwirana nawo manja. Komanso, tikutaya achinyamata ambiri chifukwa amafika pongotaya mtima kuti ah, basi, ine mmene zinthu zake zililimu, ofunika ndingotsogola basi ndikapume. Osadziwanso kuti kodi komwe akolowerako akapumadi? Nthawi yoti tiunguze nchifukwa chani khalidwe la uchidakwa kwathu kuno likuchulukira kwambiri makamaka mwa achinyamata tilibe. Bolani zathu zikuyenda basi. Zinanso sitilabadayi. Komatu paja nzeru umati nzako koma nzokuuza. Ena mwa anthu amene akumazingwa, kusowa mtengo wogwira, mpakana kufika pochotsa moyo. Amangoyenera aphunzitsidwe, athandizidwe kuti avomereze poyamba zimene akudutsamo m'moyo mwawo, kenaka akaonetsedwe chochita chimene chikhoza kuwathandiza kutuluka m'mavuto adzaoneni amene akumana nawo tsiku ndi tsiku. Alipo ndithu achinyamata ochuluka amene lero lino akumangokhalira kutukwana atsogoleri ku mipando. Simutithandiza mbalame inu! Tidakusankhani koma palibe chimene mukuchita. Zimene amayembekezera Si zimene akumana nazoyi. Amayembekezera moyo ukhala wophweka. Ndalama adzingothyola ngati masamba a mpungabwi. Pano akudabwa kuti ndalama yavuta koopsa. Akumakhala anthu a nkhawa. Akumangoziyankhulira okha poyenda, pena okhaokha akakhala akumangodziguguda pachifuwa. Koma amangoyenera wina wake achoke mu ofesi mwake, amuthandize wachinyamata, amuuzitse. mu chaka tini masiku 365 palibe chifukwa choti udzingokhalira kugwira khasu masiku 100 okha masiku ena 265 kumangokhala osapanga kena kalikonse tatiyeko uchite izi komanso izo ngakhale izi za ku israeli zikuchitika pakadali panoza achimwene atsogoleri athu angokhala adyera kwa basi zimenezi bwezi zikumachitika kwathu komwe kuno Kwa nthawi yayitali ndithu atsogoleri athu akhala asakuyikapo chidwi kumbali yotenga ulimi ngati bizinesi. Achinyamata ku Isiraeli sanayambe lero kupita ayi m'dzina loti akukaphunzira za ulimi. Akabwera kumeneko m'malo mowathandiza, zimene akaona kumeneko azipange kwathu komwe kuno, alembe anzawo ochuluka ntchito. Ayi ndithu, palibe owathandiza. Mpakana achinyamata ophunzira bwino kwambiri za ulimi kumapanga bizinesi yogulitsa midoli. kuti apeze thandizo la ndalama loti agwirire ntchito zolongosoka koma ndiye kuvutika ngongole osayipeza ayi zikapezeka ngongolezo koma zikole zakezo kungoopseranso kutali kuti a mmene mukuchitiramo zikuoneka kuti simukufuna chifukwa komwe zikulowerako mundiwuzanso kuti ndikafukule pamene padagona agogo anga za ku isirayeli ndi zabwino koma tangokhala ombwambwana kuti achinyamata athu akupita kukachita za ulimi wamakono kutali kwa Aisiraeli, pamene zomwezo bwezi zikuchitika kwathu komwe kuno. Madzi tinawo ochuluka, amakhalapo chaka chonse, manja komanso mphamvu tinazo bwinobwino, koma chimene timangokhalira pamalo amodzimodzi mpakana pano sindimatha kuchimvetsa ayi dyeratu ndi limene limatipweteketsa achimwene ambiri kumwambako ngadyera odzikundikira okha zoyenera kuchita amazidziwa koma kuti achite alibe nthawi nthawi imene ali nayo ndiyoti apakule zochuluka alemere kwambiri phompho limene lilipo pakati pa iwo ndi amphawi kwambiri lidzinka lichulukirachulukira kwa basi basitu nthawi zonse kumakulimbikitsani abwana mudzilimbikira ino ndalama kumasunga osamangodya zonse iwe kumuyang'ana munthu ngati umukupe khofi ndalama zimene mukuti ndizisungazo nde ndizitizo kulimbikira kwake mukunenako nde mufuna ndidzitani sindikudziwa ataoloka achimwene kuti kumene kunalowerakonso bwanji koma nkhani inali ya aluso athu tiyeni tiwagwire dzanja nthawi imene akadali moyo osati tidzidikira kaye amwalire kaye ndiye basi kumakamba zabwino za iwo pano tikumangogawana ntchito za aluso amene adatisangalatsa kalekale tikumasekabe nthabwala zimene adapanga kalekale koma eni akewo adapita a mpira adatisangalatsa timakadzadzana ku bwalo la zamasewero tikawaonerere akusewera mpira pano anapita palibe amene amaganizirakonso kuti kodi banja limene amene aja adasiya likukhala bwanji ana awo zinthu zikuwayendera bwanji kodi kusukulu amapitabe ndife kadziko kachiphamaso komvetsa chisoni kopanda chikondi msewu wa ku machinjiri mu mzinda wa blantyre eyi ukuchita kumvetsa chisoni amwene za misewuzi ndiye kuti ku blantyre sakupanga nawo kapena bwanji kwenikweni ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande a ku nyasalande sungamvetse